Sa poesia si portat in unu biaju intra is fueddus, cumenti chi fessit una dantza de sa conca cun su coru. Oi parrit chi est una cosa passada de moda, cumenti chi fessiri unu discu in vinili in unu mundu digitali. Ma deu si nau una cosa, sa poesia oi est ancora importanti meda, poita puru a is tempus nostrus portat una fortza chi calincuna borta mancu is immàginis arrennescint a donai. E sa mùsica, is cantzonis, mancai su rap puru, si portant fatu totu su bagagliu e is ammentos de sa poesia. Sa poesia est unu logu aundi si agatat acuiu po s'ànima, cumenti chi fessit un'oasi po s'intimidadi. po esplorai sentidus chi no agatant boxi in is fueddadas normalis. Sa poesia portat bellesa e est cumenti una lenti po castiai su mundu cun ogus diferentis e si preguntai de s'esistentzia de nosus etotu. Si praxit a iscriri poesias? E intzandus lassai si chi is fueddus dantzint in sa pàgina, poita Cumenti narat su poeta francesu Victor Hugo, sa poesia est sa lìngua de su chi no podit essi nau, ma chi no podit abarrai chene espressioni. Beni benius, deu seu Alessandru Pani e custu est Bisus!

S'artista chi si presentu oi esti un atori, unu regista, musicista e cantanti puru. Adi traballau cumenti atori po su teatru in assumancu trinta produtzionis cun sa diretzioni de Mario Faticoni, Giancarlo Biffi e Alessandro Lai. Po su cinematografu est stetiu atori in film cumenti Il figlio di Bakunin de Gianfranco Cabiddu e Pesi leggeri de Enricu Pau. Esti unu de is socius de sa cumpangia casteddaia Cada Die Teatru. E tenit issu is cursus de formatzioni po is atori giòvunus e est regista de spetàculus teatralis po pipius chi ant bintu unu muntoni de prèmius in totu Itàlia. Deu apu nau est musicista puru e fait parti de sa band raggamuffin Dottor Drer e CRC Posse. Est oi cun nosus a Bisus s'atori, regista e musicista Mauro Mou! Mauro beni beniu a Bisus! Gràtzias. Est unu prageri mannu atobiai un'artista comente a tui innoi in custu programma chi est, ti dd'apu nau, est dedicau po is giòvunus, po is giòvunus chi bolint fai is artistas e bolint biri calincunu artista chi nci dd'at fata. E sa primu pregunta chi fatzu sempri deu a s'artista ospiti de sa trasmissioni est, ma Maureddu candu fiat piticheddu boliat fai s'artista? No ddu sciu si bolemu fai s'artista candu femu piticheddu. Deu candu femu piticheddu no scia propriu nudda segundu mei, poita deu seu cresciu aintru de unu bixinau meda populari. Ah, aundi, si podit nai? Mulinu Becciu. Ah, Mulinu Becciu. Però apu fatu iscola a Is Mirrionis. Oxford. Oxford. Newcastle e Oxford. Bia Meilogu, fiat sa scola prus malannomenada de s'Italia. E naraus chi biveus a sa giornada. Non est chi biseus pensende de fai is artistas, anche se cun mei in iscola, in iscolas primàrias, poita fatu is primàrias e puru cussas segondàrias, ci fiat puru Fabio Marceddu. Ah! Ddu connosciu a Fabio. E infatis sa prima cosa teatrale chi apu fatu dd'apu fata cun issu, chi a scola pròpriu. E insoma, si biviat a sa giornara, poi deu non ci cumprendemu nudda de cussu chi ci fiat, ne a intro de sa scola, e ne a foras. Aintru de sa scola poita apoi de mannu apu cumprendiu chi femu unu pagheddu dislessicu, quindi cussu chi mi narànt o legimu no ddu cumprendia. Però no ddu sciast? No ddu sciemu, prima no custas cosas no. No si connosciant. No. A foras poita nci fiat una realtadi chi no mi praxiat, nci fiat meda povertadi, nci fiat ratzismu, violentza E intzandus sceti de mannu apu cumprendiu chi a scola non ddu cumprendemu po cussu e nau puru chi immoi magari sa dislessia est istata puru sa fortuna mia, poita poi nci apu traballau apizus a su linguàgiu. A foras mi seu apu pentzau chi cussu chi 'olemu fai fia de provai a dd'arriscriri cussa sotziedadi, arriscriri un'atra storia. E però est arribbadu unu momentu in sa vida tua aunde as pensadu, mi praxit custa cosa de fai s'artista, s'attore o su musicista puru. Sì, candu femu prus piticu, candu femu piciocu e femu al liceo, deo apo fatu il liceo scientifico Pacinotti, naraus ca mi praxiat su teatru poita nci andamu cun sa scola E unu merì non femu andai a scola, femu fatu vela si narat. E non sciu si t'arregordas, in bia Molise ci fiat unu teatru piticheddu, ci fiant is Actores Alidos. Ah m'arregordu. T'arregordas? Medas annus fa. Deu seu de su millinoxentusettantunu Quindi seus chistionendi. De s'otantotu. Anni novanta. Insomma deu femu ingunis, non femu intradu in iscola e femu stetiu attratu de unu cartellu chi narat laboratòriu teatrali. Apu nau, ma chissà. Mi seu avvicinau, apu sonau e m'at abertu una picioca. M'at castiau e m'at nau, cosa vuoi? E deu dd'apu nau, apu lìgiu laboratòriu teatrali po po piciocus, po giòvanus. E issa m'at castiau in s'ogus, m'at fatu un'arrisu e m'at imprassau. E deu apu nau, custu est su logu giustu. Poi de ingunis apo cumintzadu a fai meda esperientzias cun atteras cumpangias, cun il Crogiolo, Mario Faticoni, ma medas atteras propriu apo apo fattu meda esperientza, finzas candu non apo incontradu Giancarlo Biffi Pierpaolo Piludu, Alessandro Mascia apo inghintzadu cun loro unu tretu meda seriu de traballu poita fiant cada die proprio ogna dì de is noe oras de mengianu a is tres de merici traballendi traballendi traballendi old school scola becia scola becia scola becia sa e mancai in su fratempu tenemu unu pei in s'ìsola e unu pei in sa penìsola poita studiamu puru cun atrus cun atrus atoris, atrus registas, apu studiau, apu fatu studiau e fatu unu spetaculu puru cun Bruce Myers de Peter Brook, io ed issu imparis. Ah, sceti bosatrus dus? Bosatrus dus e sa picioca sua. Fiat unu spetaculu chi si narat su Dybbuk. Issu, fiat totu in frantzesu, sceti deu chi chistionamu unu pogheddu de italianu, faemu unu monologu, issu mi donaiat custa batuta ogni borta deu nd'abarramu diaici, poita fiat tropu potenti custa. Ma tui ddu fueddast a su frantzesu o no? No, nudda, non nci cumprendia nudda. Mi regordu chi sa prima borta issu m'at raccontau po un'ora e poita nci fiat sempri chi po nosu Fiat sa tradutzioni, no? Fiat una ricercatrice de s'Università de Roma, chi dai namus sempri aiat fatu, ed issa fiat sa tradutzioni. Una dì mi tzerriat issu chi at detzidiu de fai custu spettaculu bellissimu chi si narat Dybbuk impari a mei e issu mi m'attobiat e incomintzat a chistionai meda, mes'ora, cuaranta minutus fissu chi chistionat e deu non nci cumprendia nudda, ma non tenemu su coraggiu de ddi nai nudda Candu est acabadu m'at nau eh e deu eh eja eja dd'apu nau mancu ui e però poi est andada meda beni, est stata una bellissima esperienza e insomma apu istadu cun su, cun Marco Paolini, cun Marco Baliani, apu fatu esperienzia cun puru Antonio Catalano che m'est un'artista meda caru, poi apu Mi seu postu a fai dantza in Casteddu, apu initziau a studiai in sa scuola civica de musica cantu e musica, apu initziau a fai arti martzialis e studiamu s'universidadi, in pratica mi seu fatu una sorta de accademia personali in Casteddu, no, femu unu sciacu mannu 'e cosa, poi dda femu innoi poita emu detzidiu de abarrai innoi, ecco, custu est. Poita ddu podeus nai, innoi de teatru non nc'est una scola vera e propria, nci funt is laboratorius chi tenint is cumpangias, però non nc'est un'academia, unu si depit movi a Roma, a Milanu po fai cussu studiu. Po fai, si 'olis fai su percorsu propriu cussu chi istitutzionali chi podeus nai. Depis andai in academia. Certu. Asinuncas s'academia ti dda depis organizai. Depis fai tui totu. A cosa tua. A misura tua poi ti dda depis fai. E in domu tua ita ant nau, poita tui a unu certu puntu asi propriu fatu su scioberu de fai s'artista, asi nau, no, custu est su traballu miu, custu est su chi bollu fai. E in domu medas bortas sa familia no est sempri de acordiu cun custus scioberus o no. Deu creu che babbu e mama non essint andau mai a tiatru e candu seu arribbau e dd'apu nau chi 'olemu fai provai a fai custu mestieri dd'ant pigai dd'ant pigada no beni segundu mei, dd'ant cumenti unu sciolloriu propriu ma deu femu propriu meda detzisu Deu ddu sciemu che custa fiat s'arruga mia e e apu continuau tranquillu. Poi si depu nai sa beridadi, poi babbu, mama, fradi miu, mulleri mia, is fillas funt cussas chi magari mancai mi donant prus sostegnu in su chi fatzu. Ci crenti puru issos. Certu poita s'arte est una cosa bella e est contagiosa puru aintru de sa familia tua. E a sa fini candu fatzo unu spettaculu babbu miu e mamma mia funt sempri innanzi a totus is primus cun is triscionis vai che ce la fai. Mauro e su spettaculu chi t'est abarrau de prus in su coru de totu su chi as fattu cali est? Ci nd'est unu? Beh, unu pròpriu non nc'est, nci ndi funt mancai medas. Tengu sa fortuna mancai che alcunus de cussus chi mi praxint meda ddus eus cuntinendi a fai puru. Sia poita deu fatzu sia s'atori in spetàculus ma fatzu puru sa regia. Naraus chi nci nd'est unu chi si narat più veloce di un raglio o prus a lestru de unu corriu ch'est unu spetàculu chi tenit trexannus e ch'at bintu puru unu sacu 'e prèmius ma chi ancora si ddu pedint. Pensa chi s'atra dì m'ant telefonau po fissai una data in su duamilla e binticuatru, trexannus de traballu, seus imbecienti cun custu traballu e dd'est callenti callenti e dd'eus fatu sa cida passada a Milanu Cioè, eppuru tenit dd'eis fatu unu sacu ma meda. Est sempri biu. Est biu, finche finche funt bius. Is atoris. Is atoris, io e su cumpangiu miu Silvestro Ziccardi cun cui feus medas cosas impari. Poi nc'est unu spetaculu chi mancai m'iat a praxi a circai mancai de ddu torrai a fai. Si narat Opera Pè. Opera Pè. Si, e fiat sa storia di de un apicultori, poita mulleri mia fiat apicultrice. Ah! E ed est sa storia de custu apicultori chi detzidit de de si bociri, poita funt mortas is abis e issu detzidit de si bociri e andat in su in su apiariu, mi parit chi si narat ortu abis, a s'impicai. Mancai Fait unu càpiu, ma de custu nou ndi bessint duus che e dd'acabat a sa fine a fai un'altalena, si setzit in custa e si lasciat si lassat andai dondolai in custa altalena e diaici puru naraus che detzidit non si bociri prus e propriu in cussu momentu torrant puru is abis E custu spetàculu mi est in su coru poita dd'apu fatu, is scenografias dd'apu fata imparis a Maria Lai, chi est stètia puru issa una persona chi m'at contribuiu meda in su chi pensu e fatzu candu fatzu ispetàculus. E in custu spetàculu apuntu seu bestiu de isposa. Tui? Eia, seu bestiu de isposa, cantu, ballu, rècitu e prus che totu sonu sa chitarra elètrica Ah, est unu spetàculu meda divertenti, no? Puru si est sa chistioni chi naraus est abbastanza cruenta e seria. Forti. Forti, si. Bella forti. E tui tenis, m'as mi dd'asi nau innantis, a telecàmeras studadas, tenis unu progetu corudu cun is piciocus chi si tzerriat, ddu podeus nai, in italianu puru, eh, poita sa tradutzioni. Cuori di panna smontata. Est unu progetu chi fatzu de dixot'annus. eh, comenti cun is piciocus, eh, adi est propriu unu progetu po mei de mere importu de sa vida mia. Deu creu che candu unu piciocu arribat a a teatru, non scit beni, no no ddu sciri ita esti su teatru, esti mancai atratu de sa parti prus superficiali de su traballu chi feus, no? Poi mancai issu, tui, tenis su compitu de ddi fai, si pensaus mancai che su teatru esti una mela Naras chi su piciocu arribat a teatru po cussu chi est su scroxu, sa parti superficiali. Ma tui si dda depis fai mursiai custa mela e ddi depis fai assaborai sa prulpa e puru su sucu e mancai ddi fais mursiai puru su truncu finca arribai su semini. Candu arribat a su semini e cussu semini ddu ponit aintru, segundu mei incumintzat a fai teatru candu cussa matixedda cresci Impari a issu, a aintru de su corpu suu, de su coru, de s'anima, e custu mi praxit cust'idea de biri su teatru po is piciocus in custa manera. Cumenti sa mela. Si, chi si dda depint papai totus, puru su scroxu. Puru su pisu. Eh si, poita diaici. M'asi nau ddu fais de dixot'annus, intzandus medas piciocus funt crescius alcunus. Medas funt crèscius, alcunus funt mama, babbus, medas de custus funt continuendi a fai teatru, atrus funt musicista, dantzant, atrus puru faint, unu est unu medicu, atrus funt giornalista, nci nd'est unu chi est addirittura astrofisicu, astrofisicu Est in custu in custas dies tra s'ateru est puru impegnadu a fai divulgatzioni de scienza in sardu ed eus fatu puru impari unu monologu po po custu obiettivu po chistionai de s'Einstein Telescope e comunque sa cosa prus importanti che candu podeus cun custus piciocus cun is fillus s'atopiaus e chi si nc'est sa possibilidadi feus ancora unu pogheddu de teatru imparis. Ah, bella cosa custa. Sì. Est abarrau, intzandus. Sì, infati medas bortas a sa letzioni nc'est genti de chindixi annus e genti de trentaxincu. Chi andant aici. Chi benint, torrant. Po ti biri. Eh sì, est diaici. E andant puru in scena, immaginu, a fai is spetaculus propriu. Sì, sì, apu fatu unu sciacu mannu de spetaculus. impari a is piciocus, eus bintu puru premius cun cun custus piciocus e funt sempri spettaculus chi funt iscritus su tematica che naturalmente funt riguardant soprattutto piciocus de cussa edadi. Ma ddus scrisi tui o imparis cun issus? No, sa scrittura est scrittura scenica, deu a mei mi praxit iscriri spettaculus imparis a is piciocus, naraus chi Parteus de mancai, ti fatzu un esempiu chi mi benit immoi. Nosu immoi seus traballendi su Alice nel paese delle meraviglie, chi non sciu beni cumenti si podit essi tradussiu, In sa bidda de is spantus. E mancai immoi dda seus riscriendi impari. Sigheus sa trama, ma circaus de riscriri cussa trama cun cussas chi funt is problemàticas chi podint essi legadas oi a cussa chi at pensau candu est nàscia cuss'òpera. La caduta, candu Alici nd'arruit in su stampu, est una cosa chi puru oi is piciocus, purtroppu, mancai càpita, sutzedit, chi nd'arruint po cosas psicològicas o po problemas ligaus a cosas afetivas, o caduta scolastica, e quindi declinaus cussa caduta e riscrieus un'atra Alice nel paese delle meraviglie. Oh. E custu cand'è chi ddu fais? Custu ddu feus, creu, s'annu chi 'enit. Ah. In... Su 2024. Eh, bolleus, poita nc'est ancora meda de fai, poita a sa fini non est solu s'importanti arribbai a fai s'esitu est s'importanti si a a poita est funt funt laboratorius puru meda tecnicus e deu seu abastanza mi praxit a traballai meda tecnicamenti seu puru unu paghixeddu unu paghixeddu noiosu cun su fisicu ah custu ah su training eh training dell'attore feus cussu si depit fai eh ddu depint imparai non est chi si andat in scena diaici no Si 'olis fai teatru cun mei, asinuncas podis fai esperienza atras esperienzas, ti donant a su copioni ddu fais. Cun mei su percorsu est unu paghixeddu prus po. Poita unu non depit po fortza fai s'atori in sa bida, però depit andai in su palcu cumenti unu atori etotu. Segundu mei diaici, mi praxit. Segundu mei puru, seu de acordu cun tui. Cioè. E fueddendi de de atoris, eccu, una una pregunta a su Mauro atori, ma mancai est Mauro maistru puru de de recitazioni. Tui cumenti atobias su su personaggiu candu ti arribat a su copioni e cumenti est chi fais sa circa tua e cumenti est chi Mauro acabbat a diventai ita nd'isciu Amleto, Romeo, immoi ndi seu narendi propriu cussus scontaus però giustu po si cumprendi. Castia deu creu chi po cioè po arribai a fai beni teatru non ci siat sceti una ia, nci ndi funt medas

Cercu cali podit essi, comenti podit parlai custu personaggiu, cercu de fai unu viaggiu puru de su profilu psicologicu chi cussu tenit, sempri però traballendi, movendimì. Ah eccu, tui cumintzas de su corpu propriu. Cumintzu, naraus de sa de sa scena propriu, est sa scena stessa chi mancai traballendi, ghetendici cosa, pensierus, mi donat poi cussa chi segundu mei est s'arruga de pigai e s'orientamentu po andai a interpretai cussu personaggiu. Apo cumprendiu. E mancai no isciu mancai est una cantzoni chi mi portat a fai cussu personaggiu, a trovai cussu personaggiu chi mancai tenit is ogus diaici, o mancai tenit su bratzu diaici poita cussa dì, boh, mancai seu deu chi tengu su bratzu stranu, nau, ma poita s'Amleto non tenit su bratzu diaici? Ddu portas, teniat unu bratzu diaici poi segundu me sa cosa prus importanti est fai beni is cosas, a sa fini, cioè ci ponni su coro a is cosas chi fais. Est aici chi benint beni is cosas. Però sempri ci depit essi una cosa, una ricerca approfondia segundu mei E e inveci su Mauro musicista, poita tui ses musicista puru, deu sonau e insomma duas cosas chi funt diferentis però mancai s'atobiant in calincunu logu. Guarda, t'arrecontu custa cosa, deu apu incumintzau a fai su musicista, cioè femu già musicista panchetoni candu femu piseddu e sonamu su basciu, ma candu apu fatu, tra is tantas cosas chi faemu poita

Ma ita ses mattu, ando beni? E deu dd'apu nau, Castia, deu de essi ragazzu 'e su murettu, non ndi tengu gana. Poita in cussu periodu, t'arregordas si fadiat custa tras cussu programma televisiu? M'arregordu. E dd'apu nau, a mei mi praxit fai teatru. E m'at nau, buona fortuna. E m'at nau, ca issa dda cumprendiat custa cosa. Ah, non fiat, non fiat inchieta poita custu bona sorti parit. No, m'at iscritu propriu, dda tengu sa lettera, che cussu chi dd'emu nau Issa fiat cuntenta po mei de custa cosa che apu fatu che segundu issa, visto chi tenemu custa urgenza, est istetia sa decisioni giusta chi est cussa chi apu pigau. E insoma, sa dì chi andu a fai is seletzionis, perchè Fabio mi narat, vai da questi compagnia chi a tui ti praxint poita tenint, funt politicamenti schieraus, e puru deu femu Paghixeddu anàrchicu e seu andau e m'agatu ingunis a fai sa seletzioni, poita nci fiat sa seletzioni e femu deu, Dotor Drer, Michele Atzori. Ah, issu puru fadendi teatru? Eja! E Silvestru Ziccardi. Femus nos tres e sa dì deu e Silvestru seus intraus in su Cada Die. Michele non nd'ant pigau, puru se segundu mei fiat su prus bravu de totus tres. Però cussa dì chi apu fatu cussa selezioni est postu puru su semini poita seus stetius impari po sa nascita de CRC Posse. Ah, ingunis, est cun su teatru chi est nasciu. Est nasciu totu ingunis e quindi sa beridadi est che che teatru e musica po mei andanta impari anche se poi candu fatzu teatru seu unu paghixeddu più seriu candu salu in su palcu po sa musica mi buffu puru una birra nareus diaici e bosatrus fadeis musica in sardu o no? Sì faeus musica in italianu ma ci praxit de prus a dda fai in sardu candu podeus Eh, naraus che Michele, Dotor Drer est su centru de su grupu e poi seus una truma de macus, ecco. Ue feus, non seus propriu musicista, cumenti si podit nai, classicus, serius. Nois seus una truma de rapadoris, seus nascius in su millenovecentonovantunu candu de rap e de musica non si ndi chistionat, nci fiant sceti Sa Ratza in Sardegna e is WAR ddi narant diaici che fuint, fiant Gajeddu e Momak de is Menhir de Nuoro, fuint nos tres, cioè non nci fiat atru, si pigant puru po scimprus segundu me, cussus, ma ita ses faendi, rap, rap, ma ita est musica rap, ma funt fueddendi, non funt cantendi, eh si Fiant cussus annus. E tui naras però chi no no seis serius, però su chi narais est seriu meda, deu m'arregordu cantzonis cumenti Boga sa manu. Certo, no, serius in su palcu circaus de de non essi serius, ma cussu chi cussus chi scrieus e is cantzonis chi feus funt meda meda serias e naraus chi seus, bolemu nai chi seus una truma chi cantu che candu entrat in su palcu circat sempri de cambiai su mundu in mellus. In mellus a su mancu. E giustu po po arribbai a s'acabu po de sa descritzioni de Mauro, tue as cumentzau a fai puru film crutzus po su cinema. Si, ma naraus che su cinema deu non ddu sciu fai, Cioè apu fatu mancai mi seu dedicai calincuna bortas a a fai piccola operatzionis, tipu unu video clip chi apu fatu, ma po necessidadi, poita candu. Ma po po CRC Posse no? Po CRC Posse no, ma scrieus e cun CRC Posse innoi faeus is video clips poi mancai calincunu ateru arribat e si fait sa regia e girat su film. No, naraus chi mancai candu nci fiat sa sa pandemia po necessidadi ci seus postus a fai puru ateras cosas e cun is piciocus ca no oleus, si boleus biri puru mancai ognunu fiat in domu sua e eus detzidiu de fai una cantzoni, hip hop. che si narat siamo come merli alla finestra e dd'eus fattu eh poita fianta totus a sa finestra diai apiculaus e s'eus fattu custa canzoni dd'eus sonada dd'eus arregistrada cun is boxis chi issus mi mandanta de su telefoninu dd'eus fattu su mix e poi s'eus fattu puru su video cun tutte is immagini chi issus si faianta de domu e de ddu muntai cumenti at essi unu film de fantascienza de is anni sessanta, no, de is annus sessanta, cioè s'alternant custas scenas de custus prupus in mesu a su mari, poita si seus imaginau che fiaus aintru de una bolla, che ognunu in domu sua, e che custa bolla dda boliaus, dda boleus segai, ca insoma, se puru si fiant in domu fiant imparis mancai cun su coru, custu est su sensu, e si trovat custu bidiu chi apu fatu cun is piciocus Però prus che totu deu fatzu tiatru cun is piciocus. E certu chi candu nc'est stetiu su Covid cussa serrada at portau is artistas a fai cosas noas meda. Si si, cosas meda noas. Poi naraus ca Nosu cun custa, cun totu custu chi funt is socials, le nuove tecnologie, eus unu paghixeddu cambiau s'idea de cumenti si depeus bivi e de cumenti si depeus relatzionai imparis. Segundu mei su teatru, poita immoi meda meda genti narat chi immoi su teatru est marginali a sa sotziedadi, ma si nci pensas non est diaici Segundu me no seus mai stètius cumenti imoi in sa vida de sa genti. Tui pentza, nci funt traballaus in is uspidalis, in is presonis, in centri de salute e de igiene mentali, scolas, traballaus po raccontai sa storia, po divulgai sa scientzia, traballaus, seus in dogna logu. No nci est mai stètiu così tantu teatru, segundu me, cumenti nci nd'est oi. Sceti chi a su teatru mancai oi podit essi s'ocasioni de sturai sa luxi che mancai unu tenit sempri attraversu is social, nai tui me is social o ci sesi aintru o paris chi no esi che che ses mortu, che no ci sesi, che no che no ses traballendi, eccu segundu me su teatru esti bellu poita ti donat s'ocasioni de dda sturai custa luxi e partiri mancai puru de su scuriu no, e cumenti candu sesi ses castendi in su cielu e tenes una luxi chi mancai no ti fait biri che dda tenes in s'ogus, ma si tui cussa luxi dda studas, pustis 'e calincunu segundu bis is isteddus e s'universu. Ecu su teatru est un'ocasioni po sturai custa luxi e biri atru. E biri a diai. Eh si. Bellu, mi pracit Mauro. Ascurta Mauro, seus arribaus a sa a s'acabu de custa pregontada, però innantis de de intendi su chi si depesi portai in su palcu, nc'est sa pregunta de unu picioccu chi si zerriat Alessandru, si dda fait però in sa telecamera. Immoi ascurtaus, bai Alessandru cun sa pregunta.

Chi unu bollit fai s'atori, est mellus a cumentzai de piticheddu o podit cumentzai de mannu puru? Alessandra, ascurtami beni, segundu mei sa cosa più importanti non est s'idadi, ma est fai is cosas in sa manera mellus chi podis fai. Deu apu connotu atoris chi ant incumintzau a recitai de piticheddus, ma apu connotu puru atoris chi funt diventau atoris de mannu, quindi Non nc'est un'idadi giusta. Nc'est s'importanti chi unu nci depit crei a custu chi stait faendi. Beni, gràtzias, torraus gràtzias a Mauro Mou po totu su chi at nau in custa bella pregontada. Gràtzias a tui Alessandra. E immoi ita intendeus? Immoi intendeus fatzu duus duusas cositedda ineditas chi apu pensau propriu po custa po custa trasmissione. Funt duus poesias cantzoni, inconis teatralis, no ddu sciu ita funt. Deu dd'apu in calincuna manera murigada custa cosa e dd'apu fata po circai de fai una cosa tra su teatru e sa musica, su rap, su rap-a-muffin, sa poesia, dedicada sopratutu puru, una est un'imbala pipius, una filastrocca chi apu fatu tipu raga-muffin propriu chi mancai a s'aintru c'esti un po su chi seu. Ah eccu una commistioni de arti chi esti, ndi bessit in Mauro. Su temas e cosas in cui bessu deu. Beni, ascurtaus Mauro Mou. Gràtzias. Apu fabricau una naixedda spatziali. Apu fabricau una naixedda spatziali manna e lada. Mi dona iscansu e allirghia, s'idea de bolai cun prexu. E ita bella at essi a andai in su spatziu candu as papau e ses prenu. Apu detzidiu. Apu partiri giòbia e in sa balìgia nci apu a ponni su chi 'ollu, unu conchillu. una conchiglia po intendi su mari e candu ap'a essi ingunis in s'universu antigu ap'a tenni su sonu de su mari po amigu poi 'ollu portai tre tassas de acua crara po m'arregordai de candu andammu a piscai e poi 'ollu portai in sa naixedda spatziali puru unu pogheddu de Maria Lai, unu pogheddu de su sali cosa sua e poi 'ollu partiri impari a totu sa tristura mia. E ingunis, in mesu a isteddus amigus, 'ollu biri de s'artu. s'arruga de sa furmiga.